Ar an líne liom anois tá Alex, bhfuil tú ansin a chara? Tá. Tá. Ana mhaith. d'aithin tú an t-amhrán sin, nach ea? D'aithin, d'aithin, amhrán iontach atá ann. D'fhoghlaim mise é ag an seisiún chomh maith, ní raibh sé maith agam ar an aer.
Tháinig mé ar an CD just de thimpist, is ea, Lá Lú is ainm don bheirt, tá fear ar an guitar freisin, tá sí ana mhaith, yeah, yeah. So, tusa,

sea, san ollscoil nó ar just taighde pearsanta kind of tá tú ag obair? yeah, so taighde ón ollscoil atá ann, is iníon léinn dochtúireachta mé in Ollscoil Valencia oh go maith. agus táim ag déanamh taighde ar thaithí cainteoirí teangacha atá mionlaithe i gcathair ach go háirithe, so cainteoirí Gaeilge i mBaile Átha Cliath mar shampla nó cainteoirí Catalóinise in Valencia. Agus bhfuil tú kind of nasc a dhéanamh idir an dá dream? Tá, tá, mar is dócha go bhfuil an-chuid cosúlachtaí idir an dá chás, go háirithe toisc go bhfuil an Béarla chomh ceannasach i mBaile Átha Cliath agus tá an Spáinnis chomh ceannasach in Valencia. Tá an-chuid cosúlachtaí sna sna bealaí as a throideann na daoine ar son na teanga sa dá chathair. Tuigim, ach b'fhéidir difear mór ná méid na cainteoirí. Nach bhfuil i bhfad níos mó daoine ag caint Catalóinis ná.
Tá, ach in Valencia fós, is í an Spáinnis an teanga cheannasach gan dabht. Ach tá an ceart agat gur féidir leat Valenciais, nó Valenciais, sin just canúint, Catalóinise atá in Valencia. Is féidir leat Valenciais a chloisint sna sráideanna b'fhéidir gach lá nó gach cúpla lá agus níl ní tharlaíonn sé sin leis an nGaeilge de ghnáth go gcloiseann tú an Ghaeilge tríd an chathair chomh minic sin.
So caithfidh na Gaeil kind of ócáidí faoi leith a eagrú. Sin é go díreach é, yeah. Sin é go díreach é. Agus teacht le chéile, yeah, yeah. Ach chuir sé ionadh orm. Mar a tharla bhí mé sa chathair inniu agus tá, bhí mé i siopa crua earraí agus níl a fhios agam cén fáth, dúirt mé rud éigin as Gaeilge. Bhí Gaeilge bhreá ag fear a' tí i Sráid Aungier. Iontach. Yeah, just. Ar ais, yeah. Uaireanta tarlaíonn rudaí mar sin, just tagann sé aniar aduaidh ort, but is annamh, is annamh i ndáiríre. Yeah.

Sin é go díreach. So rachaidh mé timpeall na cathrach ag tabhairt cuairt ar rudaí i nGaeilge agus déanfaidh mé agallamh le daoine, le cainteoirí, le daoine a labhraíonn an teanga go rialta chomh maith. Tuigim. And then cuireann tú le chéile an tráchtas nó an dochtúir, yeah, amach anseo. Sin é, sin é, yeah. An plean ná saghas léarscáileanna a dhéanamh as. As an taighde a thaispeáineann na háiteanna ina n-úsáidtear an Ghaeilge agus an Fhraincis. Tá sí níos láidre i gceantair áirithe, b'fhéidir, ná ceantair eile. Yeah, agus saghas chun léiriú difriúil a chur ar fáil chomh maith, mar is dócha go mbíonn daoine, go bhfuil níos mó taithí ag daoine ar saghas na léarscáileanna sin den Ghaeilge le

Tá. sa chathair, yeah, tá, so, yeah. So cad é do, cad é do, do ó, an céad ócáid eile? Mbeidh, nach bhfuil Fleadh Laighean fós ar siúl an deireadh seachtaine seo? Tá Fleadh Laighean fós ar siúl, yeah. yeah. Tá céilí ar siúl anocht, ceapaim. Ó, sea. Um, bhí mé ag, um, bhí mé ag an, um, an Ollscoil ansin. Tá siad ag déanamh na gcomórtas anois mar chuid de. Ó sea, tá, tá comórtaisí, yeah, yeah.
Yeah, so tá sin ar siúl inniu chomh maith. Bhuel is, bhuel. Agus táim ag dul, tá ceolchoirm ar siúl amárach chomh maith, ceolchoirm Kíla,

Oh, go breá. Yeah. Go gcloisfidh duine mé agus go spreagfaidh sé duine eile. B'fhéidir go mbeidh suim agat ag fuaireamar fógra just le déanaí, tá áit, tá café beag amach i dTamhlacht darb ainm Café Aon Scéal agus bí, is, bíonn Gaeilge ag an bainisteoir agus na freastalaí but ar an Domhnach beag seo eh, tá ceol beo le cleachtadh so tá Oh, fáilte roimh kind of foghlaimeoirí ceoil, beidh seisiún ceoil idir meán lae agus a trí amach i dTamhlacht. Oh, aye. Yes, is áit deas um, socair agus suaimhneach amach i dTamhlacht, yeah. Tá sé ar an Luas. Iontach. So, yeah, más, más, Yeah, you're right. Má Yeah, tá no, tú saor. breathnóidh mé ar sin gan dabht. Yeah. Iontach.
ok. Well, listen, g- guím gach rath ar an obair agus b'fhéidir, b'fhéidir go mbeimid ag caint leat amach anseo, mar, mar, mar tá tú anseo don samhradh, beidh fáilte romhat ar Near, eh, am ar bith.